A cogo min na fo ka se kadafi ma libi a fatura cogo min aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n'a fɔra coup d'état bɛna kɛ asimi na hali kalo kɔnɔ siɲɛ tan a tɛ bala anw na anw b'a ye coup d'état y'a hɛrɛma yɔrɔ de sinon u b'a ɲini k'a bɔnɛ a ni la ka sababu kɛ a ye fasodenw ka hɛrɛ ɲini a y'o sira min ta an bɛ an da don o la an ka thème ba filanan la an ka thème ba sabanan tɛna kɛ dɔwɛrɛ ye an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ irisiw ka base bɛ ka sigi mali kɔrɔnfɛ la sisan irisiw ka base sigili an bɛ an da don o la ani an ka délégation ministérielle dɔ taara irisi jamana kan moscou abdoulaye diop ale b'a a la fo ka se minisiri wɛrɛw ma olu bɛ irisi jamana kan sisan an bɛna an da don o la ka ɲɛfɔli kɛ aw ye aw ka se ka a faamu an ka thème ba laban fasodenw bɛ min lamɛn fura tata la ni bana b'i la n'i y'a yɔrɔ lamɛn ka ban déjà o ye bana bannen tansiyɔn jabeti a b'a bɛɛ lajɛlen furakɛ la montée de l'armée malienne en puissance aw b'a kalama bubu ko ko revelation baw b'a bolo bi ko ka sabu kɛ ko minɛn kura dɔw nana tuguni ne ko yanni awa octobre cɛ est ce que an ka minɛnw u jɔyɔrɔ yɛrɛ na sɔrɔ mali fan bɛɛ kɛra kɛlɛkɛ minɛn ye bi elikow bɛ ka na dɔrɔnuw bɛ ka na a bɛ ɲini ka kɛ an bolo baara ye sisan bubu ko ko revelation dɔw b'a bolo ko ka sabu kɛ ko minɛn kura dɔw nana sisan aa k'olu ka bon hakili ma dɛ maliyɛnw an bɛ min ɲini aw fɛ a ye j'aime digi a ka partager a ka cœur bila commentaire la ka emission ka se ka emission ka se ka protéger sani n ka kuma di bubu ma n bɛ foli fanba di an ka partenaires ma n'o ye arajoso minnu sɔnna emission mana daminɛ u b'u ka baara bɛɛ lajɛlen bila ka programme bɛɛ bɔ yen ka se ka emission ka a diffuser u ka arajow la a fɔlɔfɔlɔ ye arajo islamique ye ni ale bɛ kolokani daɲɛ fm ale bɛ nara cikan fm ale bɛ kolonjɛba miracle fm a bɛ buguni arajo gɛɲɛkan ale bɛ fana fuladugu fm ale bɛ kasaro n'o bɛ kita fɛ arajo wasulu ale bɛ yanfolila fo ka se arajo wateni fm ma ale bɛ ɲɛna n'o bɛ sikaso fɛ mali la nin y'a siɲɛ fɔlɔfɔlɔ ye mali kɔnɔ web tv ka sigi k'i bɛ ka emission kɛ arajow ka sɔgɔ i la k'i ka emission ta k'a nafa kama ko fasodenw ka a lasɔrɔ nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye ka kɛ mali kɔnɔ an bɛ ala fo ka ala barikada ka an kanubaw bɛɛ lajɛlen fo ni an bɔra yen an tɛ se ka don emission kɔnɔ fo an k'an ka sponsor officielw fo minnu ka wulikajɔ kɛlen don sabu ye pour que emission in a bɛ se ka to senna a fɔlɔfɔlɔ ye bama dramera ye n'ale ye produit gadan pdg ba ye fo ka se boisson énergétique iber ma ani ka se mouchoir douceur mɔgɔw ma ani agence de voyage al omra fo ka se olu ma an bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma ani sɛk serif sɛk jami ayidara kabako furatigi an bɛ foli lase a fana ma ni n b'a to an bɛ kuma di an ka invité ma n'o ye Boumabel Diawara ye a bɛ révélation baw mun kɛ bi a y'a partager su in na émission mana ban 20 heures 21 heures a bɛɛ bɛ da ka sunɔgɔ ka sabu kɛ hakili latigɛlen bɛ sunɔgɔ Boubou i ni ɲantuma Gandi n ka foli b'i ye unhun k'i fo dan tɛ foli min na unhun ka studio kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ fo ka technicien fo unhun Cheick Chérif Tiami Haïdara a ko k'a ye san mugan k'a tun bɛ ka fura min ɲini k'a y'a sɔrɔ a y'a sɔrɔ k'o ye kurula kurusi jala lagosi bana o fura gandi a mɛnna ɲinini na oui ale yɛrɛ san mugan de kɛ a bɛ ka gindo ɲɛɲini gindo ɲɛ sɔrɔla fura min don n'i y'a ta deux semaines kɔnɔ i t'a ta tugun wa a b'i to i cogoya la fo ka taa ala ka waati se s'i ma o ye furakɛli total yɛrɛ yɛrɛ ka Total furakɛli yɛrɛ, ka ban deux semaines.
alhamdulila o ye ala tanu ye a y'o bonya da an tulo kan alhamdulila o ye ala tanu ye donc an k'o fɔ émission nafa yɛrɛ bonya kama d'accord Boubou Gandi an bɛ diaspora malienne fo foli kan ka Maliyɛn d'u ma mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'u fo Savané électronique an b'u fo An grand Gandi frère min yɛrɛ bɛ costume di an sɔn Unhun. n'o o ye o kumana i b'o tɔgɔ dɔn wa? ayi e b'o tɔgɔ dɔn ayi ni ne y'o tɔgɔ fɔ ne bɛ taa duloki minɛ aa fana nana diya dɛ fana nana diya yan dɛ d'accord mun o tɔgɔ si ye o ye secret ye d'accord d'accord tɛmɛni kuma ye ee bubu sani an ka kuma d'i ma an bɛ foli fanba di an kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan foli kɛrɛnkɛrɛnyalen an b'a di an ka conseiller ma an grand frère de valeur kɔrɔ ibusi an tɛ sɛgɛn ka ibusi k'a tanu ale de y'a dɔn k'a fɔ vraiment mali la n dɔgɔninw bɛ sira min kan n ka n dɔgɔninw dɛmɛ pour que sira in a bɛ se ka ɲ'u bolo n'a y'i ye sira min kan n'a ka ɲi a b'i dɛmɛ ni sira min man ɲi a bɛ conseil d'i ma k'i ka bɔ nin sira in kan o ye kɔrɔ ibusi ye foli fanba an b'a di ibusi ma k'a ka foli bɛ kuma in kɔnɔ a bonya bɛ kuma in na an ye min mɛn bubu semaine kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ a k'an ka juge k'u ye minɛli daminɛ de bubu minɛli daminɛlen ko tɛgɛ kɛra général dɔw la mais o tɛ coup d'État ko ye fɔlɔ dɛ jamana nafolo k'a kɛ lemuruba ye k'a dun sani an ka se coup d'État kɛyɔrɔ ma ko général dɔw tɔgɔ yera a la ko tɛgɛ kɛra olu la ko olu minɛna ko hali bi ko minɛli k'a bɛ senna dɔw ye moto taxinin ta olu ye jamana bila kaban bubu i ka yeta jumɛn de ye bi nin ko in na Mali minɛli ko in na surtout fo ka se général kunturu ma jamana kɔnɔ gandi ka ɲininkali ka bon kosɛbɛ transition yɛrɛ sigira nin de kama tanja boutique an b'a fɔ fɔlɔ yani ka don kuma la ale de bɛ costume di yan ale de bɛ n pari costume na gandi bandaw banna nin de ma bandaw bɛ sigi waati min na rapport banna ka taa d'a ma depuis que officier baw tɔgɔ fɔra ale ko ko nin bɛ se ka wolo ko wɛrɛ la n tɛ se ka nin kɛ Gandhi tile tɛ pan dugu kunna k'a ka dɔgɔ ayi faso wari n'i y'a ta bonya ni dɔgɔya t'a la i b'a labɔ siga t'o la wagati min na u ye banda wele u ye kalikan de kɛ banda y'i kali fɛn saba de la a y'i kali kuranɛ la k'i kali bibulu la k'i kali o kuma na fɛn min ye ngɔndɔrɔ ni sanɛ na bandaw kelen kelen saba bɛɛ la ne dun t'aw janfa o de y'a to a minɛla ala yɛrɛ ma sɔn ala ka résister mɔgɔ ɲinana kɔ mɔgɔ ka ko ɲini k'a faamu gandi ko kɛra kun min kama ko bɛ kɛ a bɛ laban o de ma o tiɲɛ bandaw don min na bandaw bɛ minɛ o dugusɛjɛ de ye asimu kun kan ka minɛ ka minɛ cogo di tile kelen de b'u kun ni ɲɔgɔn cɛ ka asimu minɛ k'a mun kɛ bandaw ye bɔli min kɛ faransi u y'a lajɔ don min na k'a minɛ n'a kun ma minɛ o don o dugusɛjɛ ko dɔ tun bɛ kɛ mali kɔnɔ tellement que makɔrɔn y'a kunkolo ɲagami k'a k'a sago ye alahu akbar o de y'a to makɔrɔn ko banda ka kalo saba ka wusa ni IBK ka san wolonwula ye nka a y'a nɛgɛn de a mago bɛ fɛn fɛn na a cɛkɔrɔba bila k'a bɛɛ signé lecture t'a la foyi foyi yan de don a signé yan de don tigɛnɔ k'a la yan de don tigɛnɔ k'a la ni maliyɛnw m'u farati san bi wolonwula la fanga la a bɛ kɛ tiɲɛni ye dɛ

o de y'a to mɔgɔ dɔ bɛ se ka t'i kɛrɛfɛ a b'i bilasira mais n'a sera décision gɛlɛn tali ma i b'i dogo k'o kɛ u ye hakilila min yira u ni faransi cɛ la bandaw siranna parce que a ka gɛlɛn k'a fɔ k'i b'i tigɛ bɔ faransi bolo a ko ale tɛ se mais ŋaniya ɲumantigi bɛ se nin dossier ninnu nana k'a da gandi généraux saba tɛgɛ kɛr'o la fɔlɔ ani colonel kelen ko ɲɛbila o nin ye ɲɛbila ye gandi miliyari ba kelen a n'a kunkanyanfɛn mali armée kun kɛra i bɛ ala kali ko o kuma na kɛlɛkɛyɔrɔ u ye sɔrɔdasikɛ bila a bɛ pari samara b'a sen na galon b'a la mais minɛn t'a bolo foyi tɛ yen foyi tɛ yen alahu akbar gani o de y'a to u ye wari in bɛɛ don équipement na mais u m'a don armement na équipement ni armement tɛ kelen olu tɛ kelen ye i bɛ se ka maa dɔ équiper mɔbili la donfini na couchage est ce que i b'a kalama a dayɔrɔ la matilaw mais i bɛ taa sɔrɔ marifa t'a bolo foyi t'a bolo n'i y'a ye foyi t'a bolo a parilen don fini ɲɛnama b'a la tantiw kɔni b'a kunna finiw b'a la gandi siviliw de tun bɛ yen ministère de la défense nafa bɔ a opérateur bɛɛ tun ye sivili a marché kun kɛra marché de ye di bɔrɔ sɔrɔsikɛ ka saya kun tɛ lajɛ dɛ gandi i ye nin de y'a la dossier bɛ ka na lenw dossier wɛrɛ nin a bɛ ka non ko min bɛ kana la a ka jugu kassogué bɛ fuya datugun na o opérateur économique dɔw bɛ yen a kelen entreprise tan ale de ta y'a bɛɛ ye a bɛ concurrentiel dilan a yɛrɛ la ka tila ka offre k'a yɛrɛ ale de ta ye entreprise tan in bɛɛ ye entreprise tan a bɛ mɔgɔ kelen tɔgɔ la donc marché mana na k'i n'a fɔ entreprise tan bɔra a nɔfɛ mais a bɛɛ ye mɔgɔ kelen de ye u b'a ta k'a d'a kelen ma non bubu kana des coups de milliards kan'o ɲɛfɔ ka ɲɛ sinon dɔw bɛ boli

ka nafolo kɛ lenburuba yɛrɛ ka dun dun cogo bɛɛ la o nin ka ka bon hakili ma donc k'an attaquer o attaquer officier dɔw tun bɛ content parce que o kɔrɔ ni BJ saba jenina u b'a fɔ ko BJ wɔɔrɔ jenina u ye saba min fara kan u b'o ta min ma livrer fɔlɔ u b'a kɛ i n'a fɔ o livrer la han e Gandi ne ma armée muɲunen ye ka Mali armée bɔ cɛ bubu nin ye nin ye nin ye kabako ye dɛ e ma Gandi Mali armée sɛgɛnna e Gandi Mali sɔrɔsiw sɛgɛnna gandi ninnu tun bɛ mission kɛ kalo saba u ka wari bɛ fama dɔw bolo u kɛlen ka k'u sago ye denmisɛnnin bɛ bɔ mission na ka na trois mois u m'u bolo da u ka wari kan aa waati kelen dɔw ni bɛ ka gandi dɔw tɛmɛna union européenne ye formation de kɛ kulukoro est ce que b'a kalama bataillon ni bataillon waraba tɛ sigi don u tilala wari min kan ka d'u ma dix mille dix mille n'u kan ka taa semaine kɛ n'a ye est ce que b'a kalama o wari o dunnen dɔ dɔ bolo u bɛ ka ɲini u dɔw dɔw kan ka hali u bɛ min kɛ pase ka taa so a t'u bolo IBK la temps waati n'a tɛ se ka lakali non jamana binna de ka kolonkolon c'est que ala ka ala ka asimi kolonɛli duuru ninnu ala k'u sara walahi ala ala k'a dan u y'an bɔ dɛgun min na ka na u y'an bɔ dogo min na ka na gandi prime kɔni sen t'o la gandi ne y'a fina y avait plus de centaines de sous-officiers fictifs ne y'a fina béret rouge minnu ka saya ko kuma fɔra san fila u ka wari b'a la ka taa san fila u ka wari b'a la ka taa jamana kɛsi kɔnɔ su kɔni tɛ su minnu bɛ se ka su dɔ bɛ se ka san fila kɛ u salen don u ma tire ka bɔ virement bɛ ka to na wari bɛ tunun ci gandi n'i ye carburant fana ta k'a lajɛ o fana ka jugu n'o ye dossier nana k'a da nin de la o de y'a to ne ko maliyɛnw ma u k'a to walahi i bɛ fɛn bɛɛ fɔ kassogué jogo la fo surafɛn ani siran olu t'a la walahi o tɛ so o tɛ kassogué la
alihamudulila i bɛ fɛn bɛɛ fɔ kassogué ma mhm. ko fo ni cɛ in ni ni ne a delila ka jɛ nin kan kabini a donna magistrature la fo bi i bɛ se ka bɛɛ lagosi fo kassogué parce que ça veut dire quoi c'est un jeune magistrat a mago b'a ka siniɲɛsigi n'a tɔgɔ n'a kɔ la alhamdulila an mago i bɛ se ka ne tigɛ tɔni k'a da kɔ de mais i tɛ se k'a bɔ o de y'a to maloya bolo a dossier bɛna bɔ n tɛ n pan ka bila justice ɲɛ mais n'a dɔw dun t'o fɔ o de y'a to dɔw fana b'a yɛrɛ faga dɔw kana boli yɛrɛ faga ko min b'a yɛrɛ faga donc a bil'i kunna n'a kɛra a maloya ka jugu n'a fɔra ko minnu yɛrɛ kan ka sigi et puis i ma min dɔn han général kelen b'a la ale yɛrɛ participera loi d'orientation in a yɛrɛ sɛbɛnni na la rédaction même ale yɛrɛ participera o la ko ka nin miliyari hakɛ ale yɛrɛ sigira ka miiri armée ɲa cogo jumɛn armée kan ka se sɔrɔ cogo jumɛn armée mago bɛ mun ni mun na olu yɛrɛ sigira k'a sɛbɛn général kelen b'a la ale sen b'o la n tɛna a tɔgɔ fɔ
ale yɛrɛ aa non Boubou ninnu ɲɛfɔ ka gɛlɛn dɛ n ko i tɛ se ka bɔn i mana ninnu ye ninnu de musow bɛ kɛ jelisɔnw na est ce que i b'a kalama u denw bɛ kɛ kalanbaw la Gandhi i bɛ taa sɔrɔ ninnu de denw bɛ kɛ wa u tɛ sɔn abada u denw ka kɛ tenitigiw ye
Han ayi ka parce que u bɛ ka armée ci de u bɛ ka armée ci kan'i yɛrɛ sɛgɛn o u bɛ ka armée ci o u y'a ci cogo min na u tɛ sɔn abada parce que u tun ye armée kɛ non u bɛ u bɛ ka armée ci de walayi yee Gandhi n'a tun tɛ se k'a lakali non Boubou tiɲɛ yɛrɛ la éléments bɛ front na per diem b'a la ka dun prime kɔni ko tɛ Gandhi u bɛ liste kɛ tuma dɔw la ni cɛ kɛmɛ kan ka taa yɔrɔ min na u bɛ cɛ bi duuru bila ka taa ka cɛ kɛmɛ papier bɔ cɛ kɛmɛ de taara cɛ bi duuru e commandant i mago bɛ cɛ kɛmɛ la cɛ bi duuru de bɛ d'i ma o b'i bolo est ce que b'a kalama cɛ kɛmɛ wari bɔra k'o dun
Boubou bɛ mɔgɔ ka titaki ninnu dɔn dɛ ba kana ne bɛ ninnu de kɔntigɛ ci et puis i tɛ min dɔn a la fana han dɔw fana tun bɛ yen olu tun bɛ taa ni BJw ye an ka BJ kurakura u b'a mɔtɛri bɔ k'a falen mobili minnu bɛ bɔ gawo ka taa kidali BJ minnu bɛ bɔ gawo ka taa kidali transport en commun ninnu u b'a u bɛ u bɛ est ce que b'a kalama olu bɛ 5 millions d'u ka mɔtɛri kɔrɔ kan k'a falen an ka mɔtɛri kura la u bɛ nin bɛɛ kɛ kuma dɔ la camp tun bɛ attaquer est ce que b'a kalama i bɛna mobili wuli BJ kurakura i bɛna wuli ka sɔrɔ a mɔtɛri falenna o pɔnpu man ɲi non tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ ninnu ka wari bɔ tɔgɔ i b'a dɔn an ka sariw jɔlen a dinɛmɔ sari dinɛmɔ sari dinɛmɔ de ɲɔgɔn tɛ yen est ce que b'a kalama ale de ɲɔgɔn tɛ yen gurupu gurupu gurupu bɛ ji sama mhm. sari dinɛmɔ bɛ kuran di kuran b'ale la ni dinɛmɔ bɛɛ ye an ka sari dɔw dinɛmɔ tara ka taa don faama dɔw ka foro la u ka gurupu ji samana la
subhanallah waati min na jama sari ne y'o de fɔ mɔgɔ tɛ ka fɛn dɔ faamu Boubou sa ne ko tororisi walahi tororisi ka fisa ni ninnu dɔw ye bilahi o de ye tororisi fɔlɔ ye parce que tororisi dɔnnen don fɛn min e nana n'o ka nafolo min bɔ ko ka terrorisme kɛlɛ ninnu ka tila k'o nafolo dun tuguni olu ka jugu ni tororisiw ye pini pinisɔn kɔfɛ ni min farati la o b'i taara conseil de discipline na u ye mɔgɔ baba n'u ka fangaw ye a jila o de y'a to Ala bɛ kuruta kɛmɛkɛ ninnu don o don kuru an se k'o bali mɛ ala ala taa kelen tiɲɛ nana mɔgɔw bɔ dibi mun ka na wali a to kɔfɛ dɛ pa que gɛlɛya dɔ bɛ emaw kan an b'a bɛɛ fɔ a fɔ min fɔ nin emi na mɛ i ni sɛmɛ di i ni sɛmɛ

corps mun don a corps yɛrɛ b'a dɔn denmisɛnnin minnu don u b'a dɔn Ayi. ka bɔ ni prime de logement in ye An n'u bɛɛ bɛ contact la. n'u ka bɔ n'a ye joona n'u ma bɔ n'a ye joona n bɛ taa fɔ pôle la ou bien n bɛ taa fɔ chef d'état major ɲɛna baara kɛra cogo min na Nafolo min bɛ ka dun.
nafolo min denmisɛnninw ka prime de logement c'est vrai que sɔrɔsi ka moral sɔrɔsi ka prime an tɛ kulonkɛ la tugun marifa tɛ muru tɛ sɔrɔsi n'i y'a ye an bɛ combat n'i y'a ye sɔrɔsi bɛ combat kalan i b'o dɔn wa muru bɛ ban marifa bɛ tiɲɛ combat corps à corps Gandhi est-ce i b'a kɛ bien taekwondo
bon fɛn dɛ ceinture noire Mali sɔrɔsiw bɛ fɛn dɔ kalan e t'o dɔn acrobatie acrobatie o jumɛn o bɛ kɛ Algérie de acrobatie awɔ ayi n t'o dɔn Gandhi sen ni tɛgɛ i bɛ don mɔgɔ la ka don hadamaden n'a jɔlen est-ce i b'a kalama k'a fan bɛɛ karikari ɲɔgɔn fɛ acrobatie acrobatie aa cɛ bubu cɛ ni jɔlen tɛ o tɛ se ka kɛ ale la sen ni bolo i bɛ i bɛ a bɛ i bɛ fili ka nin ka ka i b'a minɛ est-ce que i b'a kalama dɔrɔn i kale i tɛgɛlankolon mana kɛ marifa ba- marifa bali tɛ yen, muru tɛ yen, foyi foyi tɛ yen, acrobatie de bɛ na i bɛ kule ka da ennemi kan acrobatie i bɛna to i b'i bara la u b'o dɔn u ka cogo de ma e mun y'a an ka armée b'o dɔn acrobatie ba e ma sɔrɔsi bɛɛ ye- ye ye- ye tagajugu ka jan b'i kin fo k'i faga walayi Ala cɛ Gandhi ko nin ye ne siɲɛ fɔlɔ ye k'a ye ko acrobatie bɛ Ee, ale tɛ kalan ale tɛ ale bɛ ale bɛ armée Mali armée dɔrɔn de b'a kalan mɔgɔ si t'a kalan cogo dɔn acrobatie sɛ si tɛ mu- sɛ ceinture t'ale la o ale ceinture yɛrɛ ka jagɛlɛya de aa cɛ cɛ yɛrɛ la an ka cɛ nɔ bubu i bɛ armée c'est à dire i b'a i bɛ wo misɛnnin ni woba ninnu i bɛ nin bɛɛ dɔn ça fait ne ka min ɲɛfɔ wari dunna ninnu ɲɛna wari minnu bɛ wari laban dun na walahi n bɛ semaine kelen de d'u ma ka bɔ ni mɔgɔ ka wari ye n tɛ n bɛ taa fɔ ça fait que yanni an ka muru ni marifa ni avion san an ka mɔgɔw ka hakɛ d'u ma mais Asimi ninnu nana o la 5 colonel Asimi nana o de la 5 colonel nana nin de kama sani o nana o de la afiriki bɛɛ k'u tanu parce que u ka bulu kunna u ka bulu kunna an t'an sigi abada ka sɔrɔsi ka avantage duntɔ ye tugun o banna médaille minnu kan ka di olu ka di prime minnu kan ka di olu ka di encouragement fɛn fɛn ka kɛ terrain sanfɛ o bɛɛ ka kɛ an ka taa fɛ mɔgɔ tɛ kɛlɛ in ban tuma dɔn koyi an ma kan ee kɛlɛ in mɔgɔ tɛ mɔgɔ si tɛna kɛ ni sɔrɔsi tɛ ayi ɔ i bɛ maga ka avantage la mun na sɔrɔsi ka fɛn tali o de y'a kɛ

a bɛ mɔgɔ min balo bɛ dimi kɔrɔ a muso bɛ dimi kɔrɔ a den bɛ digi kɔrɔ a ka jelimuso bɛ dimi kɔrɔ a ka mabɔkɛ bɛ dimi kɔrɔ est-ce i b'a kalama a bɛ mɔgɔ min balo sa o bɛɛ bɛ dimi kɔrɔ walahi dɔw de y'a kɛ u ma kɛ to u b'i wele ka na Ɔhɔn. k'e min dun a filɛ fɔlɔ ka dossier yir'i la ka dossier fil'i la Awɔ.
i bɛ taa ta mun denni Awɔ. an ye min- min sɔrɔ o la ka kɛ ni 20 miliyari ye

a ko ne ka du ye e ka du ye jɔn ye mhm. fantan dɛsɛbagatɔ mhm. maa min bɛ yen n'a kɛɲɛ t'a bolo gandi fɛn kelen min bɛ taa lase wolo na o y'o ɲɛji wa mali kun b'o de la don o don maliyɛn kun y'o ɲɛ to ala ma walahi don o don maliyɛn de kɔnɔ gandi fɛn fila bɛ yen n'o b'i la mhm. kana taa mori fɛ kana taa foyi fɛ i sigi i k'i yɛrɛ jalaki dɔrɔn o jumɛn jumɛn o ye sɔnja ani kamanagwan n'i ka sonja tɛ ba ani kamalen gan don kuma bɛ a bi kun k'i bɛ ka dɔ tɔn i ma bɔ a kalama a an b'o fna dɛ ala k'an ki ma a y' ala k'i i bɛ jugujugu de dabila n'a donjugu min fɛ ala ki ma bɛ mun ye fini dɔ tun mali la i ɲɛ ala tun ye fɛn fɛ ni mali ma kamana gan ni sonja don don ka don sonja don dɔwɛrɛ tɛ wali tun bɛ mɔgɔ tɔnɔn de la ka egi sɔsari kɛ bɛɛ la n bɛɛ tun di don bɛɛ kɔrɔ a filanan ye min ye dɔrɔn mhm. n'i y'o dugu min na dɔrɔn wajilikɛlaw ma sɔn ka kuma bɛɛ fɔ an ye sa eh, halisa o ma n'o b'a mɛn fɔ n'i ye denmisɛnnin saya ye dugu o dugu la a bil'i kunna ko jɛnɛya barika ka bon yen subhanallah kana taa yɔrɔ jan ala ko ko jɛnɛyakɛla ka so kalifa tɛ ne la subhanallah
ala ala de y'o de fɔ dɛ gandi n'i ye denmisɛnnin si denmisɛnnin saya ye yɔrɔ o yɔrɔ walahi nana cɛ bar ni restaurant datugu mɔgɔkɔrɔba bɛ kɔnɔna la A ye bila o t'a la ala ala k'an kisi jɛnɛya ma ala k'an kisi o ma bubu ala k'an kisi o ma ala ki ala k'an kisi o ma ala kɔni bubu i bɛ min an ka continuer hmm. nin tun ye lutte contre la corruption hmm. arrestation minnu kɛra minnu bɛ senna bubu y'i da don olu la ka se ka ɲɛfɔli kɛ fasoden bɛɛ lajɛlen bubu sani an ka se armée ma bubu sani an ka se minɛn kura minnu nana sani an ka se olu ma ani di su ka baju minnu bɛ ka kɛ bubu semaine in kɔnɔ mankan durula fan bɛɛ hmm. fasodenw ka weleli cayara mali kɔnɔ ani mali kɔ kan gandi bubu bɛ min hmm. bubu wele ka na an y'a mɛn ko kudeta bɛ na kɛ ko cinq colonels n ka cɛ k'u b'a fɛ k'u faga ko faso bɛ na ci faso bɛ na wuli nka a ye sabali n bɛ bubu wele ka na a b'a da don nin na mun de nana ni nin ye bubu i tɛ dɔ fɔ fasodenw ye yala anw na se ka to nin na waati bɛɛ kudeta waati bɛɛ kudeta u b'a fɛ ka jamana yɛrɛ to dafiri ko fo Asimi bɛ sira min kan a ka sira de bila sɔrɔ ka bɔnɛ a ni la gandi u ye lisi de ci Asimi ma lisi awɔ ko wagati bɛɛ n'a san don point i b'a fɔ ko bac résultat oui i b'a fɔ i bɛna correction kɛ oui nin ye coefficient 1 ye nin ye coefficient 2 ye nin ye coefficient 3 ye n'i ban k'i t'i ka wari créer i bɛ san saba kɛ n'i y'i ban k'i tɛ bɔ CFA la ɛ n'i y'i ban k'i tɛ bɔ CEDEAO la o ye san fila ye n'i sɔnna operation Barkhane ka renouveler o ye san kelen ye n'i sɔnna Task Takuba ka to a cogoya la olu ye kalo wɔɔrɔ ye nin n'a ɲɔgɔn n'a ɲɔgɔnnaw n'i sɔnna France ka segin ka na olu bɛɛ coefficient un olu bɛɛ ye kalo wɔɔrɔ wɔɔrɔ ye ka jate fo ka taa se san mugan fo ka taa dafa san duuru. unhun, Asimi kun ka ko de kɛ, o de y'a kɛ, i b'a ye k'a fɔ transition kun ko ko san duuru, san duuru fɔlɔ-fɔlɔ kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ, Faransi de ko ko san duuru, Faransi bolo ko operation Barkhane bɛna kɔni boli kɔti, u nana kuma min na ka na da Asimi kɔkɔrɔ, Asimi y'i sen ka papier tan ka taa, ee, a ka salon kɔnɔ, a ka k'a tan, t'a siɲɛ, a ka salon kɔnɔ, a ka salon kɔnɔ, Alahu ta akbar, siɲɛ, a tɛ sɔn, ne tɛ yan fanga kama, fo ka diɲɛwulite ninnu siɲɛ, voilà les conditions i bɛ to yen, an bɛ kuma CEDEAO fɛ. n'i ma sɔn ninnu ma fana n'i ma sɔn ninnu ma Asimi bannen nin bɛɛ ma kuma min na et puis i b'a ye k'a fɔ kuma bɛɛ ni Asimi y'a Asimi y'a raser dɔrɔn coup d'Etat coup d'Etat bɛ k'a la
a y'o dabila awa Asimi dun ko a ka fara raser li in dabila dɛ o dabila a ka raser li dabila parce que n bɛ min ye fana Cɛbakɔrɔ yɛrɛ ka bonbonsi to a cogoya la o de ka fisa parce que an bɛ Mali min na an tɛ cɛɲa kɔ koyi i b'i fa k'i sigi di wa hali diinɛ yɛrɛ hali diinɛ yɛrɛ la k'a ka to yen quoi a ka nin dabila a kana n'a raser quoi a ka dabila a ka dabila a ka dabila a ka dasi in to yen a ka k'a to yen diinɛ y'o de fɔ merci k'an ka to yen de oui voilà sisan nɔ u y'a ka fɔ asimi papier tan oui
Eyadema denkɛ Faure ale taara a nana barɛmu fɔ an ye awɔ kalo mugan ani naani asimi ko pikini tɛ bɔ a la maliyɛnw kumakan don aa pikini maliyɛn dɔw b'a la k'u ko san kalo tan ni wɔɔrɔ a don ta a bɔ ta a y'u ɲininka k'u y'a mɛn jɔn da pikini a tɛ bɔ a la a bɛɛ ye rumeur ni maliyɛnw sigira min kan baara bɛ ka k'o de kan u ye nin kɛ kuma min na u y'a dɔn sa u dɛsɛra u ye mun kɛ u nana ka na coup d'état fɛɛrɛ de kun b'u bolo ka asimi ninnu bɛɛ bɔn'u ni gani depuis le 7 le 8 o kuma y'a sɔrɔ non astafurula depuis le 27 avril mhm. et le 27 mars gani u ye misigɛnnaw ladon u ye mercenaires ladon mhm. olu yɛrɛ kɛ misigɛnnaw ye seli ɲɛkɔrɔla la seli ɲɛkɔrɔla la seli tɔ tora kalo kelen k'u nana misi feere la u nana misi feere la mhm. gani misi ninnu bɛɛ kun ye misi bilenman ani misi finmanw falenbaw n'i kun ye misi ninnu ye misi ninnu kun ye gurupu gurupu gurupu kelen o kelen i bɛ misi kelen sɔrɔ ɲɛfɛ kɔcɔkɔcɔnin b'o o nungunni na o de kun ye signe ye O ye signal kojni to fɛn dɔ bɛ a bɛ misi la a bɛ mankan ko fulaw b'a tɔgɔ da dɔn i y'a faamuya misi feerela ninnu n'i kun ye jateminɛ kɛ fugulan kun b'u kun verre min b'u ɲɛ la i bɛ verre kunkolonin fila wili caméra de kun b'o la bamakɔ c'est mercenaires c'était des mercenaires commando mercenaires alahu akbar gani i bɛ jateminɛ kɛ sabanan kun ye mun ye i n'u kun tɛ tiɲɛ misi sɔngɔ la i kun bɛ tura sɔrɔ waga
misi tura ɛ misi feerelaw tɛ alahu akbar u donna misi u donna ni misi feere de ye mhm. gani u donna kuma min na maro n'i hakili bɛ message dɔ la ko américain ka service de renseignement y'a yira k'a fɔ ko an k'an farati seli su oui ko ins ko fɛn dɔ bɛ sɔn ka kɛ o de kun ye coup d'état in kun kan k'o don de k'a dugu jɛ asimi ka tagali la misiri la n'asimi taara misiri la n'ala hali misiri wele k'a kun tɛ taa tun tun han
misiriba la misiriba la ayi similayi u ye baara bɛɛ labɛn k'a bila yen de nk'u y'a mɛn ko asimi selila kuluba dɔrɔn dɔw y'u dɔw y'u yɛrɛ de dɔw y'u digi dɔw kiri dɔw kirinna ka kirima dɔw taara dɔw ko ye sɔmikara ko la e ala o de kama ja fasoden dɔw tun bɛ asimi ni putin bɛɛ système kelen i b'u ɲini diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ jɔn ye sɔrɔ ye kuma dɔ la asimi bɛ cortège bila ka taa i b'a fɔ asimi taatɔ filɛ nin k'a sɔrɔ e ye putin ka système de ye nin ye ko ala de bɛ yen ala de bɛ yen cɛ ye cavalerie ni blindé de kalan han asimi ɲini k'a dɔn gani an ka service de renseignement cɛ min b'a kunna n'o ye modibo kone ye modibo kone ale ye est ce que b'a kalama cours des officiers kɛ chine gani a ye opération wolonwula de kɛ a m'a si perdu modibo kone opération salam 1 a ye jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ o la a y'o diriger opération salam 2 a ye jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ o la a y'o diriger opération badenko a ye jɔyɔrɔ sɔrɔ o la a y'o diriger opération jigitugu a ye jɔyɔrɔ sɔrɔ o la a y'o diriger

Modibo Kone, service de renseignement, c'est l'un des jeunes officiers de la sous-région a ka parcours excellent ah, mais nka a ye ninnu bɛɛ ye a ma kuma u fɛ o. ayi mais ale yɛrɛ t'a dɔn ale bɛ nin information ninnu sɔrɔ cogo di, o ye jamana bannen don Yee, mali mali service de renseignement a y'o yɛlɛmara o kɔrɔ t'e kɔnɔ ko service de renseignement kɛra sisan n bɛ taa eh, n n den bila ka taa minisiriw bagaba ka renseignement ta ka Walayi, den walayi, ci. chantage, fɔlɔfɔlɔ de kun don i chantage. tun bɛ eh, eh, eh, eh, Walayi. a tun bɛ renseignement ta ka Ah. di denkɛ ma denkɛ tun bɛ taa o den tun ye opérateur économique de ye Papa ye n bila ka na. N'i ma nin di yan, est ce que i b'a kalama n b'a fɔ. Alahu akibaru. C'est que. Musomaninw bɛ ka bila cɛw la chantage ni fɛn ninnu na k'i ka bɛɛ ɲagami cɛ. K'a renseignement don jajaja foyi. Foyi. Alahu akibaru. San mugan ani dɔɔni ni Ala tɛ fɛn bɛɛ mɛlɛkani kun nafolo kun don. Han! I bisimila don dɔ denmisɛnninw bɔtɔ boîte la u ye mobili boli arrière la ka bɔ boîte la fo so.

modibo kone a lajɛ i t'a si yɔrɔ dɔn i t'a ka so yɔrɔ dɔn i t'a dɔn a bɛ nin yɔrɔ in na a bɛ tɛmɛ dans l'inaperçu i t'a dɔn gani a ye ninnu ciblé k'u bɛɛ ye o ta bannen dɛ a misi kelen ni fɛn fɛn fɛn tun bɛ a bil'i kunna ko GPS tun donnen don a bɛɛ la misi ni GPS u b'a dɔn ça fait u repérélen don donc n bɛna kuma tɔ min f'i ɲɛna sini seli ye bi u ye message ci mɔgɔ caman ma mali la ko bon ko ni coup d'état n'a y'a réussi e bɛ taa nin yɔrɔ in na e bɛ taa si nin yɔrɔ in na u kan ka taa bâtiment mun kɔnɔ kelen ka renseignement di don so ma bɛɛ t'a yɔrɔ fɔ i ye ka fɔ ye n'a kɛra n'a bo tɔw ye ala kɔsa de bila i ye ne ɲininka n ye mun f'i ɲɛna n ko foyi tɛ yen walahi i ye n ɲininka n m'a f'i ye an bɛ système dɔn u ka ko min boloda o de kun ye nin ye o la aw ja bɛ tigɛ wa u ye message cira mɔgɔ ba caman ma mali la personnalité politique dɔw ma minnu tun kan ka bɔ ka première déclaration kɛ déclaration bɛɛ sɛbɛnnen don cɛ caman bɛ boli na koyi ka taa min katigi bɛ ka boli mɔgɔ yɛrɛ ala gani i ye cɛ o cɛ a bɛ a bɛ ka taa ni kɔfɛ a bɛ moto taxi kɔfɛ gansɛnɛ b'a la minɛ aw kana siga dɛ n'i ye gansɛnɛtigi kɔni ye gansɛnɛtigi fɛn fɛn ka taa kɔfɛ a minɛ ka taa polisiso la min ka surun i la A bɛ taa mais hakili t'o la mais hakili n'a bɛnna dɔrɔn a kodi cɛ si tɛ bɔ yan tugun u ye kolonin couvre de kɛ passeport bɛɛ minɛla c'est pour ça ne y'a f'i ɲɛna Assimi ninnu Assimi Malick Diaw est ce que i b'a kalama Modibo Koné oui Sadio Camara Camara major Wagué ka taa bila dɔ in na ani Assimi yɛrɛ o tɛ duuruba mɔgɔ duuru ninnu kali ɲɔgɔn ye de wa ninnu bɛ fa kelen ba kelen foyi tɛ ninnu ɲɔgɔn cɛ o de y'a kɛ ne mana sen tɛ mɔgɔ dɔw bɔlen k'u bɛna kuma fɔ i n'a fɔ mali bɛ ka siga mali furama ma siga ninnu ka barika ye barika kelen bolo ye bɛn dɔrɔn u si tɛ ka tɛmɛ tɔw kan tɛmɛ tɔw kan fanga tɛ dɔ rɔ foyi ye ninnu man kan ka ko foyi kɛ k'u ma ɲɔgɔn consulter o de y'a kɛ Bah N'Daw ma se k'u fara oui bɛn bɛ mɔgɔ duuru nin ɲɔgɔn cɛ bɛn b'u ɲɔgɔn cɛ foyi tɛ ninnu ɲɔgɔn cɛ ni bɛn tɛ
bɛn kɔni jamana ba dɔn dɔrɔn b'u yɛrɛ mako sa voilà donc k'a f'i ye baara kɛra tan de c'est ça u tun bɛ fɛ k'a ko lagirin ka na bɛn seliba sɔgɔmada de ma an ko k'u bɛ u bɛ fu la an seli la Kuluba yen k'a mɔgɔ bɛɛ kuru k'a fara ɲɔgɔn kan sept militaires u y'o arrêté sept sept d'emblée
olu sɔn'o ma i jamana bɛ niveau min kan gani et puis i b'a kalama ko ala de y'u bɔ a mun na est ce que i b'a kalama olu bɛna maliyɛn jɔn mara maliyɛn bɛɛ b'a ka ne ko ko mais u bɛna coup d'État u bɛna jinɛ de mara u bɛna jɔn de mara aa nin ye kabako ye dɛ cɛ mais i b'a dɔn ko ninnu tɛ juguya dan de jamana min b'a la ka wuli bɛɛ bɛ ka ɲɛbɔ jamana min fɛ nin tɛ faransi ka baara ye awa olu de b'a kɔfɛ Assimi ninnu aw kana nin cinq colonels a kan'olu minɛ dɛ aw y'u éliminer o de y'a kɛ mali ka tila ka segin ka n'a yɛrɛ di faransi ma mali bɔra g5 sahel la ka tila k'a fɔ tugun g5 sɔrɔsi fɛn fɛn bɛ yan k'a bɛɛ ka minɛn ta

u sira so min kɔnɔ an b'a bɛɛ dɔn baara kun kɛ cogo cogo an b'a bɛɛ dɔn ninnu de kun kan ka est ce que b'a kalama ko coordonné n'u y'a coordonné est ce que b'a kalama ko élément de kun ye ninnu ye o ni ma armée kun tɛ ka kɛ o parce que u b'a k'a fɔ l'armée est unie est ce que b'a kalama sɔrɔsiw bɛ ɲɔgɔn kɔ sɔrɔsiw bɛnnen don donc u jigi tun bɛ G5 Sahel sɔrɔsiw kan u jigi kun bɛ est ce que b'a kalama mercenaires de kan Allahu akbar
donc k'a f'i ɲɛna nin ko banna pewu pewu pewu pewu Gani wa i b'a bila u kun na a tan kɛ taama ma ban bolo fifa tɛ jɔ ayi coup d'État kɛmɛsa kɛ kɔfɛ mais an jigi ala di walahi an jigi ala an jigi ala an jigi ala a bɛ kɛ su wa an t'a dɔn a bɛ kɛ tile wa an t'a dɔn mais an bɛ fɛn fɛ fɔ ninnu ye walahi u bɛ sira min kan u ka taa a fɛ u bɛ sira min kan u ka taa a fɛ ni foyi t'u sɔrɔ aa bo siran nin kɛra jiginmi ye dɛ o ko ten kɛra ala tan de mais jamana bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ b'a fɔ k'i bɛ coup d'État kɛ n'i ye coup d'État kɛ u bɛna jɔn ne mara jinɛ wa mɔgɔw mɔgɔ kɔni kɛ tɛ mali la tuguni ko i bɛ se ka na mɔgɔ min mara tuguni voilà an tilalen faransi la ka ban déjà ka faransi gɛn ka faransi ka fɛn bɛɛ gɛn ka ban voilà mais n'a fɔra ko halisa faransi jɔn dɔw de bɛ yan k'olu de b'a fɛ ka coup d'État kɛ jamana in kɔnɔ tuguni i mana coup d'État kɛ i bɛ jinɛ wɛrɛ mara mɔgɔ jabi jabi mais an fana y'a fɔ jamana marabagaw ye dɔn ko faransi ka mɔgɔ minnu bɛ yen u ka u jateminɛ mais kɛdi fanga sera niveau dɔ ma hinɛ tɛ yen bilen tuguni mais an ye kuma bɛɛ fɔ k'a ban mais a b'i kunna mori ko ne ye très vigilant le chef de mission de l'ambassade de France là min nana sen gendarme n y'a f'i ye plateau kan yan oui n k'a nalen fɛ n k'i bɛ ko dɔ ye sisan oui kamera fɛn fɛn bɛ yen an b'a bɛɛ dɔn fɛn min b'a kɔnɔ u tun bɛna mun kɛ a nana ka premier discours kɛra min ye k'a bɛ 8 millions d'euros di Assimi ma ko ka taa di population des zones d'insécurité ko ka taa dɛmɛ don gɛlɛya bɛ mɔgɔ ninnu ka la u ka yɔrɔ la ko ka taa dɛmɛ don olu ma u tun bɛna mun kɛ u tun bɛna est-ce que i b'a kalama o zone nin u tun bɛna taa yen de minɛ ka Bamakɔ ansa ni Bamakɔ furula tuma min na u bɛ sɔn ka na renfort la Mais an bɛ nin bɛɛ dɔn min nalen filɛ nin ye c'est un militaire c'est un gendarme han c'est un gendarme militaire de don ah mais a tun bɛ Côte d'Ivoire de Côte d'Ivoire deuxième personnalité de tun don fɔlɔ ka Mali eh, France ambassade min bɛ Côte d'Ivoire Awɔ. o deuxième personnalité de don il a fait 16 ans d'expérience dans la gendarmerie o de b'a la il est chef de- d'escadron de la gendarmerie française o de bɛ mali la sisan o de ye chargé d'affaires ye sisan sisan depuis a na don an ye nin ye ah bon. walahi Gani an bɛ min dɔn France t'a dɔn a fɔ ne de y'a f'i na mali bɛ mali renseignement bɛ min dɔn bi faransi t'a dɔn fɛn fɛn kan ka kɛ an y'a bɛɛ ye min b'u kɔnɔ an y'a bɛɛ ye e jeune stratège nin ko to tan min bɛ kɔfɛ fana an bɛ se k'o fana f'i ye nka an bɛ an bɛ dan nin ma yan dɔw bɛ ka siran k'u yɛrɛ di u bɛ ka ɲɔgɔn tɔgɔ fɔ ka ɲi tan faamaw b'a bɛɛ fɛ o hali discours kan ka kalan an b'a bɛɛ dɔn

wa bɛ min ɲɛfna n bɛ don sɛbɛn de d'i ma dɛ munna don sɛbɛn nu ma anba wuli o y an bolo se la o fana o fana bɛ kɛ n npba de y'i bolo h kana s sɛbɛn sɛbɛn ma
sɛbɛn ganani ne fili kuma la tura sɛbɛn o y'a jalen bababa ye baara bɛɛ ban o fɔlɔ la a y'a kɛ an da ye nin ye sɛ fini an sera an dan an sera an dan kɛra sa wala mɛ don sɛbɛn ma sɛbɛn o y'an bɔ bɛɛ CEDEAO la i baara banna pewu i bɛ lɛtiri bɔlen san ka bila ka taa aa nin ye tare tare bubu n'o kɛra kɔni ɲɛ an b'a dɔn ni jamana marabagaw min bɛ an kunna bi a ta kɔfɛ an b'a dɔn ninnu bɛ se ka jamana in bɔ kɔlɔn bɛɛ lajɛlen foyi ɲɛ bubu ni an bɔra o yɔrɔ la sani an ka se la montée de l'armée malienne en puissance minɛn kura minnu nana sani an ka don o révélation ba ninnu kɔnɔna la an bɛ se yɔrɔ min ma sisan o ye k'a fɔ an y'a ye k'a fɔ ko irisiw ka baziw k'u sigili daminɛna an ka mali kɔrɔnfɛla yɔrɔ dɔw la e en même temps an ka délégation ministérielle dɔ fana bɔra yan olu fana taara ka taa irisi jamana kan n'o ye Moscou ye i bɛ se ka mun de fɔ ninnu na sani an ka se la montée de l'armée malienne en puissance Ablaye Diop taara
an délégation ba taara Moscou u taara sigi u kumara Gandhi n y'a f'i ɲɛna an ni irisi cɛ tɛna bɛn sɔrɔdasiya ko dɔrɔn ma fɛn caman b'a kɔnɔ a bil'i kun na ko seko ni dɔnko b'a la sɔrɔ b'a la kalan b'a la fɛn min ye nafasɔrɔ siraw b'a la fɛn min ye dugujukɔrɔ nafolo ɲinini fɛnɛ o baara belebele fɛnɛ b'a la Gandhi relation coopération bɛ ka tɛmɛ a dan kan an bɛ ka ɲɔgɔn minɛ sira caman de fɛ Ablaye Diop taara o baara de la Gandhi conteneur wolonwula de labɛnnen don min ka kan ka na n y'o baara f'i ɲɛna ale ni an ka avion kun fɔlɔ minnu banna olu nali ko o bɛ na cogo jumɛn n'o ye Mikoyan Gurevich MiG vingt-neuf ale ni MiG trente-cinq fɛnɛ olu baaraw fɛnɛ labɛnnen don k'o ban olu nali n'u nali condition kuma taara sigi nin n'a ɲɔgɔnna belebelew de kan Gandhi fɛn min ye Sergueï Lavrov ye a bɔra alizeri ani alizeri masakɛ u kumara a n'a ɲɔgɔnna bɛ u kumara u ye kuma bila min kan u y'a ye ka fɔ nin waati laban na e ka zoni ale ye fti dɔ kɛ a ka sen n'a ye u sina ye fti dɔ kɛti min y'a jira ka fɔ u ye yama di e z guɛma ma ka o tan de kura ye mali sari kɔnɔna la o t' ban ka ko sugu bɛɛ ka irisi afala jɔ afiri kɔnɔ u y'a afiri jamana kɛ
seli min kɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ k'a jɔ dɔn fɛn min ye sɛnɛter ye u ye kitisi manda di guɛma ma e amadu ma a ka baara bɛɛ kɛ moyen financier matériel a ka na Faransi dɛsɛra a ka na ka na Sahel kɔnɔ mhm. Gandhi nin ye kɛlɛ kura wɛrɛ de bɔlen terrorisme ni fɛn bɛɛ banna o banna pewu nin ye o ni révélation ba dɛ Gandhi o banna pewu Gandhi américains sigira u hakili jagabɔ mhm. u y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ bɛ ka kɛlɛ min soutenir mhm. o kɛlɛ kelen de bɛ ka farafinw nasama Irisi nɔfɛ parce que olu ka kɛlɛ min ban olu b'a fɛ ni kɛlɛ kɛra ko farafinw ka boli k'u kun da olu kan africains ka boli k'u kun da olu kan mais africains bɛ ka boli ka t'u jigi kɛ mɔgɔ wɛrɛ de n'o ye irisiw ye donc adamaden jigi b'a jigi kan ka tɛmɛ a tɔɔrɔbaga kan donc il est temps que u ka terrorisme in jɔ mali de kɛra sababu ye ni terrorisme na jɔ dɛ ka terrorisme ko ban pewu ban u yɛrɛ marifa di mɔgɔ mɔgɔ ma u bɛ ka yala k'a da tigɛ o de y'a kɛ u ni terroristes yɛrɛ fɔra ɲɔgɔn kɔ kalo tɛmɛnen na terroristes y'a yira k'a fɔ an ye mɔgɔw déployer terrain sanfɛ n'aw ma wari di an bɛ bila aw yɛrɛ la kɔngɔ b'an na kɔngɔ b'an na minnɔgɔ b'an na foyi tɛ yen bilen gandi ça fait combien de temps maintenant terorisiw tɛ ka se ka foyi kɛ f'u ka se ka jaka de minɛ mɔgɔw la u tɛ ka se ka taayɔrɔ ni nayɔrɔ sɔrɔ u yɛrɛ la o de y'a kɛ sɔgɔmada in na à midi trente-cinq terorisiw yɛrɛ ye MINUSMA ka convoi attaqué. Ah! ee gandi e ka suma. n kelenni ka fɔ awa. nin t'a bannen dɛ terorisiw yɛrɛ de bɛna anw dɛmɛ se ka k'u kɛlɛ n ko. N' ala ye barika don dugu la osumu ka mini ka kun si mɔgɔ naani de mi kun a taki a bɔtɔ tɔnonbo tɔnonmɔtu sira a di tuloloma dan kɔ bila miiri male h e sila gandi ala bɛ fɛn bɛɛ n ko a ye to ala k' kaaw cɛ sera ka ɲɔgɔn minɛ n'u nana ko'olu bɛ a fɛ anw na ka na aw u ye u nana bi eseke b'a kalama aw ka kalan ka de b'u bolo ka mɔbili fo ka mɔbili wuli ka pan fila ko ka mɔbili pan fili u ye nin kɛ tuma min na u y'u digi u y'u digi yɔrɔ ma tɛ se ka mali gendarme de y'u blessé maliyɛnw de bɛ ka MINUSMA dɛmɛ bi ka MINUSMA eh, ne ni kun fɔra e kuma e bɛ faamu ne tun tɛ da la ne tun tɛ da la or que an dun jigi tun bɛ MINUSMA in de kan bon k'a fina o de y'a to an y'a fina ne ninnu ma fɔra anw na dɛ subhanallah ne y'o de fɔ quoi dugu in barika dugu in den dɔw t'a dɔn quoi i b'a dɔn n'i tɛ maliyɛn i tɛ i tɛ mali barika dɔn quoi gani n'i tɛ maliyɛn ye i tɛ se ka da mali la walayi fasoden jugu mako tɛ sini na a mako t'a kɔ la ayi n'o fasoden jugu bi ka diya dɔrɔn ale ka bi k'i diya dɔrɔn a k'i diya wari la dɔrɔn o ye bi ka diya dɔrɔn gani irisiw nana ka na u ka bazi u nana ka na installer u y'a baara daminɛ u nana ni minɛn fɔlɔfɔlɔ min ye o ye s 500 min bɛ yen n'o ye triomphe ye n'o bɛ alizeri bolo o tɛ u nana ni s 400 pulipulu ye u y'a jigin déjà o de baara labɛnna munna u y'o jigin munna u nana ni s 400 ye mun n'o fana kun finna Gani u nana eskasa ye u y'a jigin mali ni alizeri cɛ ka esa o de bɛna kɛ a bɛ fɔ de ma ko zuma de de defa ari ni wariz bɛ sankolo kɛlɛ yɛrɛ ɲɛdɔn u ye basi fɔlɔ esa de gani baara ye nafa ye mun ye mun nana ni eskasa ye esa ye si de defa ari dɔ de ye ale nafa fɔlɔfɔlɔ ye mun ye ale bɛ misi naani de ci jumɛn ni jumɛn tibi fɔlɔfɔlɔ a bɛ fɔ de ma ko M96E ale ye missile de missile min n'a wili k'i jɔ à cinq mètres déjà i bɛ se ka guidage k'a la à travers des infrarouges gani n'a y'o kɛ tuma min na i bɛ sɔn k'i sigilen to k'ale guider i b'a fili fɛn min ma ni fɛn jɛngɛnna a bɛ taa nɔfɛ il y a trois têtes d'ogive n'o de b'a la n'o kɛra a bɛ kunkolo in bɔ ka kunkolo in tilako saba kɛ tasuma gani n'a ye kunkolo tilako saba kɛ kunkolo in kelen kelen bɛɛ bɛ taa a tigi ɲini a a ko kolonlanin N y'a da sadi o ye kabako o de a bɛ fɔ de ma est-ce que i b'a kalama ko 9M 96 E hali donna minɛn wala a bɛ e kelen pe de ɲini a bɛ kelen pe de ɲini ni e de guidage kɛra ale la nka ni type filanan ye jumɛn u b'a fɔ de ma ko 9M 96 E2 96 E2 ale yɛrɛ fana missile fana ale ni dɔ in mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ différence jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ gandi ale ka teliya bɛ bɛn 5000 mètres par seconde ça fait 5 km par seconde a b'o de boli a ka teli ni fɛn bɛɛ ye k'a fɔ dɔrɔn ko ha o y'a sɔrɔ an ka ca 5 à chaque à chaque seconde a bɛ 5 km de boli aa

F35 bon k'a sɔrɔ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ o de ye nin type ye irisiw sɔnna k'o de ta ka na mali la bi k'o installer ameriki ko ko fɛn min ye OTAN n'a ma ɲa ale b'a feere OTAN dugu dɔrɔn de ma a dagalen tɛ fɛn min bɛ se k'ale ka avion bon Turquie ka t'o san donc u ye kɛlɛ kɛ san kelen san fila ani dɔɔni Turquie ye amerikɛnw jaabi ɲinan de k'a fɔ a b'a san bi a b'a san sini ni min bɛ bɔ a la o bɛ bɔ a la Turquie nana o san irisiw de bolo Turquie y'a san irisiw parce que a bɛ irisiw de bolo voilà o F35 min filɛ nin ye, unhun, Russie Américains nana n'o de ye Niger, unhun, u ma base OTAN ka base min kan ka na Niger, unhun, u nana ni fɛn min ye avion type F35 de ye, o F35 min fana nana fɛn min ye anti aérien système de défense anti aérien kelen bɛ se k'o jigin, unhun, o de ye S400 ye, unhun, o missile de ye ne o missile de ye 9M 96 E2 ale de ka teliya ne k'o de ɲɛf'i ɲɛna dɔnku o kɔrɔ ye mun ye dezsa anmeri y'a don ko laari sup pa lari su pp pa lari su su pp pa dezsa k'u a taki dɔnku la gɛrɛ ta sɛdja u fɛ
mɛ bubu ninnu ka taa to ka kan sigi fila farasi tɛ sɔn ka fɔ ka b olu baba ye i bɛ se ka kan min bɛ kan kan u bɛ makan ne ka kuma de ɲɛ fana fo min i ka kan n'a jɔn min ye gosisila nana depiw nana e taara sɛgɛn irisiw ye nin e sale ka nin pan pep alizeri nin de fɔ donnana ka y'a toya e suru tilala de la o baara sali irisiw ye o installation daminɛ ka ban déjà mali mali dugukolo kan o de kuma fɔra o don don une semaine kɔnɔna la olu bɛnsɛla k'a jɔ parce que u nana ni avion F35 ye F35 fana bɛ se ka gosi fɛn min fɛ o de ye S400 ye missile min b'a gosi o de ye 9M 96 E2 ye o dɔrɔn de bɛ se ka F35 gosi donc o kɔrɔ ni wulila i yɛrɛ ɲɛ b'a la ka ka France la dɔɔnin a bɛ fɔ ne ma ko denmisɛnnin mulubali kala a kɛnɛ fɔ ni den bɛ kasi la n'i ye busan jira a la walayi cɛ baara banna cɛ nin ye dugu wuli ye dɛ gani a tɔ tora missile fila min ye n k'a ma n ko S quatre cents bɛ missile suguya naani de fili o ye ye fila de fɔ fɔlɔ ye neuf M neuf neuf M quatre-vingt-seize E ye awɔ filanan ye neuf M quatre-vingt-seize E deux ye sabanan u b'a fɔ o de ma ko quarante-huit N six ale ye deux cent cinquante kilomètres par seconde a b'o de gosi hɔn gani ale Cɛ, vitesse ka bon dɛ. non ale ka jugu ale de talen don dɔ wɛrɛ kama fɛn min ye k'i to an zone la fɛn min gɔnfile g a bɛ fɔ cogo di da don g ni fɛn dun parce que an sɔmina k'a fɔ u bɛ sɔn ka don ni mɔgɔ jugu bɛ faga mali a taki bɛ ka bin sali kɔnɔna kan u bɛ sɔn ni cogo de u tɛna ni ni de tugun dɔnku ale misisiriri fila in an b'o gadelen to ka janmeri arap kɔnɔ pa ale tɛ fili a ale filɛ nin gida minba la a bɛ fɔ ma ko o tomati ale b'a yɛrɛ oto gidi de mɔgɔ gidi dɛ mɔgɔ si ayi n'i y'ale fili a kan ka taa fɛn min nɔfɛ a t'o yira f'a ka se i sigi kan kɔnɔ dɔrɔn i sigi kan kɔnɔ dɔrɔn i k'ale fili dɔrɔn a banna merci donc en tant que Mali gendarmerie de fɛnɛ ɲɔgɔn tɛ yen renseignement na n'a fɔra ko la reconnaissance c'est la gendarmerie malienne qui est la meilleure ale de ɲɔgɔn t'o la en renseignement Non. ale de ye jɔyɔrɔ caman sɔrɔ mission onusienne na o de y'a kɛ an ka gendarmerie DG kɔrɔ dɔ tun bɛ yen a tun bɛ mission onusienne na ale de décoré la parmi tant de forces africaines ka yira diɲɛ bɛɛ la diɲɛ bɛɛ Mali gendarmes de ɲɔgɔn tɛ yen reconnaissance la Mali officier gendarmes wa officiers de ɲɔgɔn tɛ o la ale de kun ye gendarmerie DG ne ma fili a kɛra IBK ka temps waati han non ale de ɲɔgɔn tɛ o la donc an b'o missile fila in to yen o de ye 48 N6 ale ni 40 N6 o ye 250 km à l'heure a vitesse janya dɔ ye 600 km à l'heure par seconde nka ale tɛ fili a kun fɛ dɛ an bɛ gendarmerie ka rapport kɔnɔ ale la fila dɔ in o kɔni ta sira i bɛ se k'o o bɛ guider dɔ in o b'a yɛrɛ guider ah! missile 4 types de fili. Non Bubu e baara in i b'a dɔn. armée i b'a dɔn. baara de banna koyi.
ayi non baara banna. Malienw tɛ da ka sunɔgɔ gani fɛn walahi n bɛna min ɲɛfina. awɔ ni minɛn mun sigilen filɛ nin ye i tɛ kɛlɛ kelen ye parce que nin waati kelen in na. Mali ye 82 terroristes de faga en 10 jours. an b'an da don o la sisan an ka tɛmɛ o kan, a bɛ ka a ye an ka taa a fɛ dɔrɔn, non mais Bubu an ma min faamuya Mali ka nin ɲɔgɔn délégation ba bila ka ministres fara fara ɲɔgɔn kan fo minisiri naani jate k'o bɛɛ o délégation ba former ka taa taa Irisi jamana kan diɲɛ bɛɛ ko o ye bi o tɛ k'e kun fɛn dɔ y'an ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ tuguni ka mais dɔ ne fara y'o de f'e diinɛ kan. ɲɛna Gandi Un. n ko Mali sanu bɔ ni pétrole bɔ ni gazi bɔ tɛna kɛlɛ bannen kɔnɔ pétrole gazi gazi n k'i ma k'a fɔ nin ye baara de bannen ye minisiri fɛn fɛn taara a bɛɛ n'a ka taa kun de don ko ministre des finances fana bɛ yen. ee eh, ala n k'o tɛ wari ko ye sa pétrole n ko an bɛna kɛ de i ye gazi hakɛ min bɔ awiyɔn di joona. gazi bɛ yen pétrole bɛ yen. kelen an t'a don kɛlɛkɛminɛn na.
gazi bɛ yen pétrole bɛ yen sanu bɛ yen. sanu bɛ yen.
aa bubu cɛ a laban na an tɛ an ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan an ka taa taa nin yɔrɔ. ne ala gani baara banna o. hɔn. baara de banna. le mali a ne y'o de f'i ɲɛna 2023 le mali va créer 2 millions d'emplois ɲɔgɔn fɛ. Wasu waso tɛ kelen bɛ o de fana ka baara ka bon fɛn bɛɛ o de bɛ cɛnɛnfɛn fɛn da baara bɔgɔ asɛti v papsi ja n cɛnɛn ni ɲɔgɔn cɛ la wa ni cɛnɛn min da ɲinin nɔ la sa de ye h a nin nɔ tɛ ɲɔgɔn bɛ ko e ye cɛnɛn bɛ ne ki da tɛ boli dɛ cɛnɛn ta baara de o so tɛ de fana o de fana kan ka na ka cɛnɛn ta dɔrɔn ka cɛnɛn baara nka n' bɛ aseti san fila duuru Pare-brise kɔni tɛ o bɛ kɛ 800 800 ye, i ka chômage kɛlɛli la i b'a dɔn Seku Tunkara ko la o don fɛn da la commune 4 tribunal da la, unhun, gendarmekɛ dɔ nana o y'a sɔrɔ ne ni bɛ baro la an ye baro kɛ ka baro kɛ après ne déplacéla dɔrɔn a gɛrɛla ne na a ko nin de Bubu ye wa ne ko awɔ nin de Bubu ye a ko aa k'i ka kuma min diyara ale ye k'i ko ko an bɛna 2023 bɛ sera o la k'an bɛna emploi min créer k'o diyara ale ye kosɛbɛ dɛ, ee, i b'a dɔn a ye min kɛ ne kun baro la yen ne tun ka kan ka taa waati o waati bɛɛ taara ka ne to yen Bon ani gendarmekɛ to baro la Gani n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna awɔ han unhun le Mali a plus de 100.000 kilomètres carrés de phosphate plâtre min bɛ kɛ fɛn ye awɔ an bɛ taa plâtre san Tunisie de ka na n'a ye k'a k'an ka so la staff n'a ɲɔgɔnnaw unhun mais i b'a bila i kun na n ye fɛn min f'i ɲɛna nin ye cɛncɛn gansan peut créer plus de 2 millions d'emplois ka cɛncɛn bayɛlɛma ayi non i ye min fɔ la création d'emplois c'est vrai n bɛna min ɲɛf'i ɲɛna dugukolo sanfɛla tɛ tugun dɛ dugumala et puis u bɛna fɛn dɔ kɛ irisiw bɛna fɛn dɔ kɛ mali la o de ka bon n'a bɛɛ ye ça c'est la production et la distribution de l'énergie sisan nɔ courant dili ani courant produili o société fila bɛna bɔ ɲɔgɔn na k'a daminɛ bamakɔ ka taa bila segu mhm. ayi o ye compteur ye k'a daminɛ segu est ce que i b'a kalama fo kidali mhm. ayi tile i bɛ courant fo tile dɔrɔn tile dɔrɔn et puis canada est prêt ka na an ka tile san canada bɛ trois jours kɛ tile t'a bolo

hali biri su bɛ ka bɔ tɛnɛnkun fo kidali o ye sira dan kelen a tɛ fara o bɛna da est ce que i b'a kalama abeibara o bɛna da tilemsi e, e, e, o bɛna da est ce que i b'a kalama anderamboukane o bɛna da ka bɔ ztz ka bɔ muritani ka tɛmɛ ban azawad fɛ ka t'i yɛrɛ sɔrɔ fo alger o fana siraba bɛɛ cɛncɛn de bɛ ka an bali ka développer n'i ye gɛlɛya gɛlɛya bɛ nord la dɔwɛrɛ tɛ sira de tɛ ka bɔ
d'accord bubu nin b'a to an bɛ se an ka thème laban ma thème laban tɛ dɔwɛrɛ ye la montée de l'armée malienne en puissance i tun ko émission daminɛ la ka fɔ révélation baw b'i bolo révélation ninnu tun tɛ dɔwɛrɛ ye ko an ye kɛlɛkɛminɛn kura dɔw sɔrɔ k'i b'a fɛ k'i da don olu la ani semaine kɔnɔna la terroriste min fagara k'a sera fo mɔgɔ biseegin ɲɔgɔn ma a ka di an ye i ka se k'i da don la semaine kɔnɔ terroriste min fagara ani awa révélation baw min b'i bolo minɛnko la i ka se k'i da don olu la teliya la joona gandi ko bamanan wɛrɛmakɛ s à dix kilomètres de baramba u taara mine don yen DIRPA yɛrɛ da ma se a kuma ma fɔlɔ parce que dugumɔgɔ yɛrɛ de y'o lase an ma u taara mineba don yen parce que u ye kɛlɛ pɛridi gandi fɛn min ye ka taa a bila an b'a fɔ dugu ma ko wuleni wuleni oui an i bɛ wuleni gandi o wuleni min filɛ dɛ ani ka taa a bila wuleni la a mara kɔnɔna la gandi u taara u daga yen de ka yen bɛɛ minɛ k'a k'u ta ye ne ma f'i ye ko taayɔrɔ t'u la bilen yan i y'a fɔ taayɔrɔ foyi tɛ yen bilen u mago bɛ renseignement fɛn fɛn na a bɛɛ tiɲɛna mali armée bɛ ka bunteli dɔ kɛ ka bɔ hakili ma an filɛ ɲɔgɔn fɛ sisan sisan an bɛ kuma la waati min na sisan sisan gandi a b'i kunna ko dugu dɔ b'a la ka libérer sisan sisan sisan sisan n'o jaabi de kɔni dɔn fɔlɔ u ye mine min don surɔ an ka service déminage fɛn min an ka génie militaire mɔgɔw ye e mais génie équipelen don dɛ han gandi ni salopette ye ninnu na jɛman

Wa yɛrɛmahɔrɔnya b'u yɛrɛ bolo. A ye français fɔ dɛ! I ye français fɔ. O kɔrɔ ko a bila u kunna chaque comportement de l'armée a bɛɛ bɛ intervention kɛ k'a sɔrɔ a mako tɛ aide la. Foyi! N'i ko sanfɛ kɛlɛ, a bila u kunna k'an ka jugu o de ma, n'i ko ko duguma kɛlɛ, an ka jugu o de ma, n'i ko infanterie an ka jugu o de ma, n'i ko blindé an ka jugu o de ma, n'i ko cavalerie an ka jugu o de ma. gandi n'i ko ko renseignement ɲɔgɔn tɛ n'i ko tactique est ce que i b'a kala ma i ta cɛw jɔlen sɔrɔ yen ani acrobatie ee cɛ acrobatie ka cɛ ale ma ɲi dɛ ni ne donna armée ne bɛ nin de kalan acrobatie ne b'ale acrobatie awɔ ne b'ale de kalan o kɔni i bɛ dege o la kɛ n'i donna a bɛ a tɛ kɛ civil kun dɛ awɔ a tɛ kɛ civil kun donc aujourd'hui mali armée kalikan de don a bɛ terroriste tɔ tora min a b'o ban yanni kuma lasigi cɛ parce que dans deux semaines an bɛ bɔ terrorisme kɔnɔ sisan puissance fila de bɛna se ɲɔgɔn ma jumɛn jumɛn ee OTAN ni Russie kɛ anw sen bɔra kɛlɛ la ka ban anw ta banna anw la t'anw la kɛra pepewu duwaw jaabira a banna
parce que terroristes u ka misɛn sisan terroriste ko bɛ ban sisan i bɛna a ye sanfɛ les deux puissances la olu de kɔni fo ni o ni yɛrɛ kumara u ni ɲɔgɔn cɛ ka sigikafɔ kɛ u tɛ kisi u tɛ kisi cogo foyi t'u la parce que amérique ye min fɔ o de don dans 50 ans dugu bɛɛ réserve bɛ ban fo mali Dans 50 ans dans 50 ans réserve fɛn fɛn bɛ yen diɲɛ sanu bɔyɔrɔba ni pétrole bɔyɔrɔba fɛn fɛn bɛ yen le Mali est plus riche que Qatar.
Bon ne ka nin kuma in fɔ a mɛnna dɛ. Bon ne de y'a f'i ɲɛna le Mali est le 24e pays le plus vaste du monde Mali bɛ jɔyɔrɔ mugannan na dugu dugu min ka bon ni dugu a ka bon ni France ye siɲɛ fila. Awɔ hali an ka kɔrɔnfɛla ka bon ni France ye o. Voilà donc n bɛ min f'i ɲɛna bi Etats-Unis sigilen to France tɛ se tugun fo OTAN yɛrɛ ka na.
an ka nafolo an fɔ tuma minna irisi fana y'i dépêcher ka n'i sigi san kɔni fɛn taara o de la o de y'a kɛ mali bɛn'a ka décision ta ka bɔ CEDEAO la parce que CEDEAO bɛ ka taa OTAN weele ka na ko eh, fɛn min ye système d'alerte précoce ye mm. a b'a fɛ k' i to la ka dɔn ka OTAN bila ka mali attaquer donc ni CEDEAO b'a fɛ ka taa OTAN weele ka na donc ni OTAN nana sisan o bɛ kɛ sababu ye sisan OTAN bɛ se ka na intervention kɛ mali la parce que mali bɛ CEDEAO la i sɔn'o ma kɔni n sɔn'o ma voilà bon Assimi k'a t'a la donc nin signal fort de maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ ni CEDEAO ye OTAN wele Mali bɛ bɔ CEDEAO la ayi an bɛ b'o de n'an ma bɔ an tɛ ayi i tɛ kuma de don non non non a bilalen to tan fɔlɔ kana kuma o de y'a to commission d'alerte précoce mɔgɔw ye réunion kɛ chef d'état chef chef de l'État sigilen don k'a jaabi kɔnɔ c'est la raison pour laquelle Alassane Dramane Ouattara taara farasi o don a taara kuma k'a fɔ n'a y'a kɛ mali bɛ bɔ a la ni mali bɔrala sɛfini pa ko mali di pa que fɔlɔ an yesɛsɛri sigi ka mali de bi mali bɔra sɛsɛ la dɔn ko banna a tora aw bolo ye ayi u y'a ka banna ne bolosɛri sigi de ko teriurusu tosi ni mali dɔrɔnna tosi mali tɔgɔ mɛ de bɛ mali bɔra la i y'a dɔn sa ko sisen kun sigi ka mali dɛsɛ a sika yɛrɛ to la sika bɔn ne tɛ k'a lajɛ a sɔn natiri di ne a bi kunna la n'i y'a convention ta k'a lajɛ portant la création de G5 Sahel à son article 19 o b'a fɔ ko G5 Sahel la ko dugu saba de bɛ se k'a ci dugu duuru tɛ yan sauf la majorité des pays membres du G5 olu de bɛ se ka sigi ka fɔ k'a ci mais Mali kelen don k'a t'a la mun na a b'a ci an tɛ continuer n'a y'a sɔrɔ a na ko terroriste kɛlɛli non siga t'o la siga t'o la donc a kun sigi ko ka Mali de bin Alassane Dramane Ouattara y'o de fɔ Makɔrɔ ye a ko ko OTAN kɔni ko k'a bɛ na faransi ko ten mais n'a nana mali bɛ bɔ a la n'a dun nana a nakun ye mali di an tɛ se ka fɛrɛ mali ma dɛ u b'o rayon de la asimi est très déterminé
n'a suite kɛra cogo min na bubu an n'an da an bɛɛ sigilen bɛ n'a suite kɛra cogo min na an b'o fɔ wa deux semaines de b'u bolo embargo de manana kan fɔ ni fɛnw na ka taa bila trois semaines na nin an taalen pe pe pe pe pewu bubu an n'an da don olu la dɔgɔkun nata kɔnɔna la i ka kumakuncɛ kuma Gali
an bɛ foli di ka fɔ mali ma ko la vit vit tɔma jantu ma ka ɲɔgɔn minɛ ma ka ɲɔgɔn minɛ a tɔma jan gani bɛ bɛn le seri fo yan kamara le seri delaolisi ma dɔn y'a faamuya fɛn min ye sen tɛ mɔgɔ ka ko ye a kuma fɛ n'o tɛ tun bɛ bɔ ka min bɔra ka kuma tun b'a jaabi sen tɛ tɛ vmana kɛ yɔrɔ fo foyi tɛ i bɛ sɔn critique ma parce que c'est une chambre parlementaire c'est a b'i kunna c'est le côté politique de la transition m'a dɔn n'i y'a faamuya ni ko dɔ kɛra n'a m'a faamuya o de bɛ bɔ ka mɔgɔw lafaamuya yani a ka fɔ a bɛ mɔgɔw jaabi a bɛ mɔgɔw lafaamuya ah ni min kɛlen filɛ nin ye an b'a ɲini aw fɛ a ka yafa ma mais an bɛ ka discussion bɛɛ ta nin ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ kuma banna o mais aw tɛ bɔ nin ye politicien kɔrɔ ka mɔgɔ ye dɛ nin nin kɛra dɛ nin bɛ karisa a bɛ fiɲɛ ta yɔrɔ de lajɛ ee n'i ko k'i bɛ fiɲɛ ta yɔrɔ bɔ CNT mɔgɔw la bi a tɔ b'a dɛn dɛ an k'a dɔn an bɛɛ bɛ fa la an bɛɛ bɛ ba la kuma dɔw bɛ yen an tɛ yan mɔgɔ défend kama an bɛ yan jamana ko de la jamana de b'an cɛ quoi jamana de b'an cɛ an k'a dɔn k'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn dɔgɔya min na o b'a sɔrɔ dɔw ka dugu cira dɔw ka jamana cira an ka ɲɔgɔn minɛ an kana kuma bɛɛ bila juguya minɛn kɔnɔ an ka kuma dɔw bila an ka ɲɔgɔn critiquer bonya kɔnɔ c'est très grave que un parlementaire o ka bɔ k'a fɔ k'a bɛ taa mɔgɔ hakilina diffamer ka kuma yɛlɛma e ka kan kɛ mɔgɔ lasabalila de c'est vrai ala y'a kɛ sababu dɔ dir'i ma o y'i garisɛgɛ de nin don nin tɛ o n'ala y'i da k'i bɛ kɛ min ye i bɛ k'o ye vraiment n bɛ camarade Ben le cerveau fo ale kumara n ti kuma d'a ta kan sinon jaabi tun bɛ n bolo yan inchallah n y'o to yen ala n'ale bonya kama inchallah inchallah voilà donc k'i fo k'i waleɲuman dɔn ka n yɛrɛ denkɛnin fo dan tɛ foli min na d'accord merci beaucoup Boubou an bɛ foli lase i yɛrɛ ma fasodenw ko ko k'i fo Boubou bɛ wuli ka jɔ min na faso in kɔnɔ bi ala de b'a dɔn c'est-à-dire an y'o de fɔ an bɛ baara min na an bɛ ka kɛ faso in de ye an ka indépendance a bɛ an yɛrɛ bolo a kun ye jumɛn de ye an bɛ ka baara min kɛ an bɛ ka kɛ an faso de kama a tɛ i n'a fɔ ko mɔgɔ de bɛ yen ko mɔgɔ min jɔlen don k'a fɔ a bɛ fɛn dɔ kɛ an y'o fɔ bɛɛ ye ala y'a bɛ waati jan bɔ bi sisan émission tɛ ka se ka kɛ ka sababu kɛ groupe ko ye an m'a fɔ mɔgɔ si ɲɛna an bɛ ka baara kɛ an yɛrɛbakun de ye min ka d'an ye don min na n'an y'a ye k'a fɔ vraiment an bɛ se ka nin fɔ fasodenw ye a bɛ fasodenw nafa an bɛ an da don o la an b'a fɛngɛ n'an b'a dɔn an tɛ se k'an da don min fana la an b'o to mais mɔgɔ de tɛ yen k'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ se ka sira dɔ di an ma Gandhi f'i ka taa i bɛ nin de fɔ transition ɲɛmɔgɔw ye o ye ko u bɛ vidéomani minnu sara ou bien vidéomani minnu b'u sago fɔ o tɛ anw ye voilà u bɛ sira min kan an b'u kɔ de la wa n'an ma min faamu an b'a fɔ n'a b'u kɔnɔ parce a b'u kɔnɔ ko u ka mɔgɔ dɔ de b'an kɔkɔrɔ u ka mɔgɔ kelen t'an kɔkɔrɔ fo bɛɛ de ko don ala de b'an kɔkɔrɔ a n'anw lamɛnbagaw bɛɛ de ko don voilà an bɛ ka baara kɛ condition min na an bɛ ka baara k'an yɛrɛ de an b'a dɔn ani jamanadenw an b'a dɔn an b'a dɔn n'an ye min ye n'a ma ɲa n'an y'a fɔ a y'an lafaamuya an y'a fɔ bɛɛ ye o ka fisa ni ɲɔgɔn jaabi ye voilà u ka u ka fɛn min don nin bɛɛ sinon dɔ wɛrɛ tun tɛ émission bɛ kɛ chaque chaque jour enfin an tun b'a kɛ 17h30 dɔrɔn bi a sera 19h ma kuran ko dɔ dɔ tun don donc k'a fɔ bɛɛ ye an ka ɲɔgɔn faamuya an ka